Apansotu apm ndi zonena kutino wasankha kudzera mu ofesi ya mlembi wake wamkulu kusankhatu makamaka akuluakulu amene adziyang'anira kumapanga ziganizo m'makampanitu okwana 6 aboma komatu bomanso lili m'makampani inde lili m'makampani amenewotu akuti amatchedwa pachizungupo statutory corporations Eya koma ndi makampani ndithu. Nde kodino akuti makampani ake ndi ati ndi ati? Eh tifotokoze bwinobwino kunena kuti dzulotu pamene anthu anali kupumula malinga ndi kunena kutino agwira zintchito zotopetsa tsopano apumule usiku kunadzangophulikansotu uthenga umenewu kuchokera ku ofesi ya mlembi wamkulu wa president yemwenso ndi Justin K. Saidi ndipotu mkulu ameneyo anatulutsa chibaluwa chimenechi chofotokoza kunena kuti makampani okwana 6 omwe ndi aboma iwowotu ndi zonena kuti ndekutino asankhirako ma board of directors kapena kunena kutino mabwana akuluakulu amene adzikakhala pansi nkumakapanga ziganizo zokhudzana ndi makampaniwo zoti ziyenere kuchitika m'makampani amenewo ndipono awasankha kutino ayamba kugwira ntchito pa 4 December 2025 meaning kunena kuti dzulo dzulo lomwero magayewa anali oti ayamba kale kugwira ntchito ndiye funsobe lonena kuti kodi makampaniwo mukukamba makampani ake ati ndi ati inde ndi makampani aboma nde makamakatu kampani yoyambayo ikutchedwatu Pharmacy and Medicines Regulatory Authority akutitu amenewo ndi amene amayang'anirano ndithu zomapereka zilolezo kwa anthu amene akukhala ndi mafamasi komanso mankhwala eti eya e, amapanga regulate zimenezo Kuchoka pamenepo, kampani ya number 2 ikutchedwa Malawi College of Health Sciences, uku nde ndi kujatu kumenetu kuli ku ma university kapena kunena kuti kumene amaphunzirako zokhudzana ndi za umoyo eti, Malawi College of Health Sciences. Chabwino, tichoke pamenepo nde kuti pali Malawi Blood Transfusion Services, eya kumeneko nde ndi kumene amayang'anira zokhudzana ndi kuka, kupe, kukapereka magazi eti, anthu amakapanga donate magazi kapena ku kugawilana magazi choncho he eh akadwala kwambiri iyayi chizunguchitu nanga okay kuchoka pamenepo ndekuti palitu central medical stores trust eh, kumeneko ndende kumene kumasungidwa tsopano mankhwala eya mukudziwa kuti mankhwala aja amene azisungidwabe ku mastorage kwina kwake ndekuti magaya amene amasunga mankhwalawo ndi amenewawa kuchoka pamenepo ndekuti pali A Medical Council of Malawi, ya, uku ndiye ndi kumene amakhala pansi ino tsopano ndikumapereka zilangizo zosiyana siyana makamaka ku nkhani za mankhwala mmene akuyendera kunoku ku Malawi eti hee kuti kapena mwina make eti kukapereka katemera kwakuti kwakuti iyayi katemera ameneyo musanakapange mwamuyeza bwino bwino tamuyezani bwino bwino amene asakhale kuti nakhoza kuvulaza anthu magaye ake ndi amenewo amene amakapereka Uphungu umenewu. From there nde kuti kulino Nurses and Midwives Council of Malawi. Awa nde kuti ndi anzanu ma nurse komanso anthu amene amakathandizira pa makamaka pamene azimayi akukachira eh ku chipatala eh amenewonso ndi onena kutitu iwowo asankhirako ma board of directors awo. Apatu tingopanga point out makamaka ma chairperson okhaokha apampando ama ama board of directors wo ok ku Pharmacy and Medicine Regulatory Authority amene ali chairperson kumeneko tsopano ndi Miss Charlotte Misoya ndipo no ku Nurses and Midwife Council of Malawi kumeneko ndekutitu amene ali chairperson ndi Dr Martha masamba. Kuchoka pamene paja ndiye kuti ku Central Medical Stores Trust kumenekotu amene ali chairperson zikuoneka kuti nde kuti no ndi Mr. Mbaluso Banda. Yeah, kudzachokatu pamenepa ndiye kuti Medical Council of Malawi kumeneko chairperson ndi Dr. Thandi Mabedi. Eya, kuchoka pamene paja ndiye kutino. ku malawi college of health sciences kumeneko nde kuti no chairperson ndi mr andrews gunda uh, kuzabwera nde kuti ku malawi blood transfusion services kumeneko chairperson ndi mr ndi dr grace chiudzu eh, kaya ndi chiludzu koma ndi chiudzu i think ndetu magaye amenewawa ndi oti akhala kumagwira ntchito ndi katimu kawo ali ndi timu yawo ndithu anthu kumapitirira mwina kaya ndi 8 kaya ndi 10 onena kuti azitha kumathandizana popanga ziganizo zokhudzana ndi ma kampani amenewa ndi makampani ofunikira kwambiri koma mwapanga notice kunena kuti no makampani ake akunenedwawo ndokhaokha okhudzana ndi zaumoyo zokhazokha ngati mwapanga notice no, mankhwala zaumoyo kuchipatala zaumoyo kumene amakaphunzitsa anthu okapangira oka- oka- okagwira ntchito mu zipatala zaumoyo zokhazokha mukuona kuti no zikupanga fall under nduna oyang'anira zaumoyo kaya mwapanga notice zimenezo yeah anthu angofuna kupanga kungopanga point out chimenecho komanso pafupi tizifunsa apa kunena kuti kodi ma board of directors amenewawa ntchito yawo ndi chani phindu lawo ndi chani mm. si magaye amene azikangopezeko zoti no akulavulazanso misonkho yathu kumeneko nanga sinde kuti tizalipira phindu lawo ndi chani amenewawa iyayi akuti ma board of directors mwachidziwikire ndiye kuti iwowa amakakhala pansi ngati ma director eti anthu amene amayendetsano chinthucho mwaona eti Kaya ndiye kuti ndi ku blood, blood transfusion kujako kumene amayang'anira zokhudzana ndi magazi ndiye kuti anthu amayendesa zimene zinthu kumene kujako ndiye amakhala pansi ndi kupanga ziganizo ndi iwowa tipanga motere motere motere motere motere malamulo athu akuyenda motere motere motere ili ndi mmene zikuyenda budget yake motere motere ziganizo zotere zotere zotere zotere kaya ndi zokhudzana ndiye kuti ndi ku kaya tingoyerekeza mwina ngati mene kulili ku Central Medical Stores kumene ndiye kuti amasungirako mankhwala azikhala zonena kuti mankhwala alipo okwanira ii tiyeni tikapange tikagule mankhwala akuti akuti akuti ndi amene akuperewera mwaona ndekuti zinthu zizioneka kuti zikuyenda koma apapa mankhwala akatha palibe amene angapange chiganizo chonena kuti mankhwala akagulidwe mwaona ndekuti muzipatala mulibe mankhwala mwaona ndi anthu ndi ofunikira kwambiri chifukwa chonena ndi amene amapangisa kuti zinthu ziziyendanso kumbali zokhudzana ndi zaumoyo dziko lotino anthu ake zaumoyo sizikuyenda bwino ee imakhala disaster tu sangagwire ntchito tu anthu anthu akagwira bwanji ntchito ali ndi zimatenda ali odwala akufunikira ndithu alandira mathandizo ali ndi mphamvu ali fit bwinobwino apite pa ground akagwire ntchito nde ndi magayebo ofunikira oti no akathandiza dziko lino ngati apiteko ndi mtima wofuna kuthandiza dziko lino patriotic osati no mtima wofuna kukazi kundikira chuma kumenekoko. Tikambe pano chimodzi apa chimene amafuna kupanga note nchonena kuti akutitu asankhaponso pamenepo chairperson woyang'anira manesi komanso ndiye kuti anthu amene amathandizira kuti no anthu azi kuthandizira ku chipatala nthawi yokachira azimayi ma midwife eh? Tikambe apa kunena kuti zomwe zimamveka mu zipatala ndi zoyipa kwambiri makamaka zipatala za boma mm. anthu amenewa amanesi akuti amakhala anthu amwano kwambiri mwaiona kuchoka pamenepo ndi kuti ma midwife onso chimozimozi kuyankhula zosakhala bwino mukumuyankhula patient mzimayiyo ndionena kuti no ndiotopa kale koma ndetu kumuyankhulira zamwano olo ma guardian amene kuwayankhulira zamwano chikhalidwe kulibe bwanji kwenikweni nde inuyo ngati ma chairperson mesa ntchito yanu ndi yokayang'anira kuti anthu amenewa azikhala ndi khalidwe labwino tapitani mukakonze zinthu ngati zimenezo tikufuna zonena kuti pamene akuyika pa udindopo eti effect yako izioneka kuti uyuyu ndi atabwera anasintha zakuti zakuti zakuti zakuti zakuti chitsanzo chabwino tidzikupatsani cha Jomo Mwaiona ku Chaponda classmate Iye anangofika, mwaonansotu mmene akupangiratu. Masiku ochepa chabe koma ali pa ground ndi effect yake tikutha kutani, kuiona. Tikufunanso inuyo pamene mwafika choncho ngati chairman ndi chani chachilendo chomwe mubweretse? Takonzani kumeneko. Ma nurse a mwano kwambiri mm? Bwanji kwenikweni? Ntchitoyitu munasankha nokhatu kuti mukufuna ntchito imeneyi. Nde kodi inu mumaziyankhula anthu choncho? Ethics ili patino, umunthu uli patino, chikhalidwe chili patino. Chifukwa mukatumikira anthu, kumenekoko kukhale kuti sikukubwera anthu muzidabwa kuti eh anthu apita kuti? Chi eh koma anthu akubwera kumenekoko zizoti inu muwathandiza koma mmene mukuwayankhulira zamwano zamwano zamwano eh manesi aku Bottom uko ndikhulupiranso zomwe naso yaku Queens konso Queens ko ziliko mwinanso maboma zipatala zina ndi zina maboma zilipo please behave yourself eti eh, ngati muli ndi zinkhani zanu zokhuzana ndi moyo wanu zimenezozo muzizipachika mukafika ku ntchito zipachikeni apo muyambe kaye mwagwira ntchito hmm? smile kumasekerera ndithu kumasangalala ndi makastoma ma, ma patient osatino mu akabwera anthu koma nde kuti tumatsinya muwathandiza anthu azichita kuopa zoti eh ukoko eh awo eh sindufuna awo nde eh, nda chitsinya awo mene eh mene amayankhulira samayankhula bwino ayi takakonzani zinthu ngati zimenezozo muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuyika mulemekezenso maganizo anzathu akuti